maliw k'a ladɔnniya ko sogɛli kokala mayiga n y'a sɛbɛn k'a bila a bɛ oncle sam ka jamana kɔnɔ n'o ye ameriki ye a bɛ new york yan depi kunu a dara kunna sina nana a nana a n'a ka delegation ee balimaw bunadamaden k'i ti malo de f'i ka kuma bunadamaden i tɛ malo f'i ka kuma de n'i kumana i bɛ sɔrɔ ka malo de ninnu de ma diɲɛ wuli k'a jɔ an kunna yan ko ibk bɛ ka vie comme un roi ibk bɛ ka wari gaspiller ɛɛ ko mun ne yɛrɛ a fɔ a tubabukan ye jumɛn ye ko gouvernement ka budget ka ca gouvernement y'a don tan u y'a bɔ tan u bɛ vie luxe de la u bɛ ka wari de gaspiller ibk bi miliyɔn kɛmɛ ni bi duuru de ta dɛ premier ministre bɛ miliyɔn bi wolonfila de ta dɛ eh, eh, ministriw ta ye miliyɔn mugan ni duuru ye u ka fonds de solidarité eh, eh, eh, solidarité n t'a dɔn jumɛn min bɛ d'u ma n dɔgɔ ko caisse noire u ma wuli ka u jɔ mun bɛ yen u ma min fɔ de jumɛn mun kelen bɛ yen u ma min fɔ mun kelen aya minnu bɛ ligne na ne ta ye bulokeli ye dɛ ni mɔgɔ mɔgɔ b'a dɔn k'i tɛ se ka ne lamɛn i ka taa ka bɔ yan n'i ye kuma kuntan bila dɔrɔn o y'i bulokelen ye fewu i tɛ ne ye bilen ne ta ye bulokeli ye hali ne t'o o o hali ne ti tan don o la siɲɛ fila donc kuma y'an sɔrɔ yen mun bɛ yen ninnu ma min fɔ ibk n'a ka gouvernement ma mun kelen bɛ yen k'u ma min fɔ ibk n'a ka guvɛrɛnɛma ma a y'a fɔ an ye diɲɛlatigɛ fɛn jumɛn bɛ yen n'u ma min fɔ ibk n'a ka guvɛrɛnɛma ma olu bɛ ka wari tiɲɛ jaa jaa ibk bi luxe min na o nege de bɛ ɲini k'u faga jaa ibk ka luxe nege de b'u la

un premier ministre awɔ sogɛli bɔra premier ministre la koyi sogɛli de ye mali président ye bi sogɛli de kɛra mali président ye ibk bi loger hôtel min na n'a nana de sogɛli taara loger de donc ninnu ni ibk différence ye min ye aw yɛrɛ ni ala cɛ a ye kuma kɛ sa a y'a fɔ a différence ye jumɛn ye ko asimi ko k'a ye miliyɔn miliyɔn bi duuru bɔ a ka miliyɔn kɛmɛ ni miliyɔn bi duuru la jɔnni y'a resi ye ko asimi taara a ka miliyɔn bi duuru bi duuru vɛrise fɛn na a tɔgɔ bɔra n kɔnɔ trésor la ayi maa m'o ye sogɛli dun a bɛ miliyɔn bi a bɛ miliyɔn a bɛ miliyɔn bi wolonfila min ta fonds de souveraineté ye n t'a dɔn solidarité je sais pas jɔni y'a ye ko sogɛli ko k'a ye duuru bɔ a la ala han u ka saraw kun han e aw ko ko mali ye faantan jamana ye ne m'a fɔ an ko mali tɛ faantan jamana ye nin bɛɛ bɛ bɔ jamana kelen min na c'est à dire ninnu kelen e ala mɔgɔ e peuple tigɛra aw la koyi walayi bilayi peuple tigɛra aw la fo k'u co aw kɔfɛ ne yɛrɛ kɔni hakili la dɔrɔn n ko hali ni sogɛli nana yan n k'a bɛna taa hɔtɛli daduman dɔ ta komi IBK ka depansi ka ca a bɛna taa hɔtɛli daduman dɔ ta a bɛ loze mais non non non IBK bɛ jigin hɔtɛli na a taara jigin de ɛ sogɛli jaa jaa jaa jaa comment dirais je jaa nege tun b'e la dɛ mais i k'a bila i kunna ko nin bɛɛ nin bɛɛ luxe kɔfɛ ko kaburu kɔnɔ dali de bɛ yen awɔ nin bɛɛ kɔfɛ i bɛ taa da bɔgɔ de la tumuw b'i dun k'i ban donc a t'a kun bɔ quoi a t'a kun bɔ walayi bilahi a t'a kun bɔ anw b'a dɔn jamana in aw tɛna hinɛ a la aw tɛ hinɛ jamana in na fo ka diɲɛ wuli maa si m'a ye ko asimi ye miliyɔn bi duuru bɔ a sara la k'a taara si filɛ nin ɛ ni ɛ ɛ i kelen dara kungo kɔnɔ n'i ko k'i ye ala ye jɔnni b'a fɔ ko nkalon don e de bolo b'a la ka gere ye i mana e ko ko ɛ k'a bɛ kɛ ka fɛnw i ko ko ɛ ɛ ɛ a ye min fɔ mɔgɔw ye k'i ka miliyɔn bi duuru k'a bɛ kɛ ka foraziw ni fɛnw sen mais mun bɛ mun bɛ tɛ e tɔgɔ sɛbɛn o foraziw sanfɛ e ta don wa n'a ma ɲɛ k'a bɔra mali impôt la i kun da sɛbɛn ko don de don de don de comment dirais je eh, don du gouvernement malien pour ce village mais n'i ye tatɔ i tɔgɔ sɛbɛn a kan campagne kɛ don wa ou bien populisiya don de han a ye maliyɛnw mɔgɔ filɛ dɔɔni sa a bɛ ne ni ala cɛ a y'an mɔgɔ filɛ dɔɔni quoi a ye an mɔgɔ filɛ dɔɔni a ye an mɔgɔ filɛ dɔɔni aw tila ne bile k'a fɔ ko la la vie ne s'arrête pas au Mali ayi la vie ne s'arrête pas au Mali diɲɛ ka bon dɛ diɲɛ évoluelen de don wa diɲɛ n'a ka bonya kɛ bɛɛ bi don da kelen fɛ ka bɔ da kelen fɛ diɲɛ n'a ka bonyaba in de bɛɛ de c'est à dire tellement que Facebook yɛrɛ ni intɛrinɛti kɛlen bɛ ka diɲɛ dɔgɔya bi quoi han n'i ko n ko diɲɛ kun kelen la yanni i ka tila la a écho bɛ taa kun dɔ in fɛ a écho bɛ taa kun dɔ in fɛ donc a bonya b'a la IBK bɛ jigin hôtel min na sogɛli taara jigin de n'a ka jama ye awɔ mali hinɛ b'olu de la aya olu de olu de tun bɛ ka IBK neni yan diɲɛ don o don ko IBK ka wari IBK bɛ wari tiɲɛ dɛ a b'a don tan dɛ a b'a bɔ tan dɛ ee. Eh. ɛ n balima an ka dugawu kɛ su si ni kɛnɛya laban ye si ni kɛnɛya k'a fɔ ko ne ma deli ka nin ye yan walahi i ma si de sɔrɔ n'i ye si sɔrɔ walahi i b'a ye han ne ka ne kɔrɔmuso dɔ bɛ yen ne wele ko hali ko ne bɛ taa ko a bɛ ka a bɛna mɔgɔ rencontrer ko ne ka ko hali ne bɛ taa n ko n bɛ taa mɔgɔ sogɛli n ko hali est ce que hali ni ne tununa ne bɛ se sogɛli ka hôtel la yɔrɔ maa tununa k'i taa yɔrɔ dɔn dɛ mais hali ni ne tununa new york yan walahi ne tɛ taa sogɛli ka hôtel la n bɛ taa mun ɲini n bɛ taa mun n bɛ taa a ye mun kɛ ni n bɛ taa fo ne de bɛ n ka baara bila ka taa fo a ye mun kɛ il apporte quoi au mali u bɛ ka mun apporter an ye rien du tout ni dusukasi sur dusukasi n ko ne taatɔ tɛ ne taatɔ tɛ ee o bɔlen kɔ a la n ye nouvelle dɔ fana mɛn bi ko ɛɛ CEDEAO bi ka CEDEAO bi ka bugɔlibusa ta laginɛkaw ka ɛɛ putschistes fɛ k'u sen tɛ bɔ dugu da jamana da fɛ ka taa diɲɛ yɔrɔ si ne ma da la n'o ta o fana tɛ anw ta ninnu na n'a dogolen don an na dɛ parce que an ɲɛ b'a la kabi asimi bɔra gana an m'a bɔ ten ka taa diɲɛ yɔrɔ si ko ɛɛ ɛɛ laginɛkaw ka putschistes ko diɲɛ maa si tɛ se k'u recevoir dugukolo kan. ko jamana si tɛ dugukolo in kan k'u bɛ se k'u c'est à dire u kɛlen bɛ k'a kɛ i b'a fɔ ko i b'a fɔ eh, amerikɛn ye min kɛ julian assange la équateur donc ni u tɛ se k'u sen bɔ mali dugukolo da fɛ ka taa da jamana si dugukolo kan bilen eh, u ka dugu eh, guinée dugukolo da fɛ ka taa bila yɔrɔ si ahan ne y'a fɔ aw ye n ko c'est à dire diɲɛ t'a kɔrɔlen na tuguni

a kan ka condamné o kama donc coup d'état condamné ni b'o la diɲɛ jamana o jamana n'i ye coup d'état kɛ c'est à dire aw c'est à dire a foyi tɛ se aw ma o hali n'u ye malo garamu kɛ malo garamu n'u y'a kɛ waa kelen aw b'a sɔrɔ ka dun mais c'est le peuple qui souffre souffrance ye peuple de ta ye ne ka kɛlɛ b'o yɔrɔ de nɔfɛ n'o tɛ aw tɛ o aw tɛ foyi tɛ aw sɔrɔ foyi tɛ aw sɔrɔ wari b'a bolo fɛn bɛɛ b'a bolo a yɛrɛ ɲuman a b'a mɔmuso ka ganforo la a tun tɛ muso minnu sɔrɔ bolodan singa la a b'olu sɔrɔ k'a ja olu la bi a ka hakɛ to ɛ diɲɛlatigɛ fɛn o fɛn n'a mago b'a la a bɛ ka a fusugu cogo min a b'a fusugu ten a ka d'a cogo min a b'a kɛ ten o de kɔrɔ ye k'a b'a mɔmuso ka ganforo la donc gan n'a ye fɛn o fɛn kari a bɛ tila k'a sara a b'a ni ala cɛ parce que mali n y'a fɔ cogo min mali miliyɔn miliyɔn mugan o de ni mɔmuso jɛ ye ganforo ye olu o de ni mɔmuso jɛ ye ganforo ye donc alahu akibaru diɲɛ t'a kɔrɔlen na tuguni asimi ne kɔni bɛ kuma kelen gɛlɛya i ma si bɛ kuma la fɔbaa ye ne b'a ɲini i fɛ ne ka vidéo ninnu i ka i k'u i k'u mara i ka tila k'a kumakanw lamɛn si jamais

min kɛra IBK ɲɔgɔnna na a peuple c'est à dire mali peuple 70 pourcent u b'i yɛlɛ sebe de kan dɛ ka tɛgɛrɛ f'i kunna k'i yɛlɛ sebe kan kɛ ka sɔrɔ k'a ju tigɛ ni k'i turu i kan kan kɔlɔn kɔnɔ o peuple modèle de b'i bolo n'i t'o dɔn n b'o f'i ye bi kelen est ce que e e hakili la ko peuple min bɛ e bolo ko fo eh, communauté internationale ka pression ko ils vont résister à jamais u ma dege de u tɛ u tɛ degun fɛ o maliyɛn tɛ u tɛ baara fɛ u tɛ degun fɛ haya n'a bilenna i hakili la k'i ni i jugu ye minnu ye dɛ minnu bɛ ka tɛgɛrɛ f'i kunna bi dɛ olu de bɛ tila ka n'u ɲɛsin i ma Asimi Goïta e ka peuple tɛ ɛ ɛ ɛ fɛn na Cuba peuple ye dɛ Cuba peuple ils ont résisté durant 50 ans d'embargo des États-Unis hali i tɛ se ka wari bɔ yan k'a ci ka taa Cuba foyi maa ti du u kan maa tɛ bɔ u kan produit foyi tɛ bɔ diɲɛ yɔrɔ si ka du u kan foyi wari ti d'u ma foyi Cuba ye san bi duuru de kɛ o gɛlɛya kɔnɔ mais maa si ma Cubaw mankan mɛn u kura n'u yɛrɛ ye hali ni Cuba bɔra n'i bɛ fɛ ka diɲɛ mɔbili kɔrɔ bi diɲɛ mobili kɔrɔ depuis mobili dilan daminɛna a mobili ninnu n'i bɛ fɛ k'a y'i ɲɛ na i bɛ taa Cuba de i b'a sɔrɔ yen i b'a sɔrɔ yen de Obama nalen de ye embargo wuli pour que wari bɛ se ka Western Union ni fɛn u ka tungaranke minnu bɛ yen u bɛ se ka wari ci u ma dɔɔni est ce que e ka peuple e ka peuple prêtlen don k'o sacrifice kɛ yan Asimi. han i ka peuple i dalen b'a la k'i ka peuple u pɛrɛlen don k'o sacrifice k'o ɲɔgɔnna kɛ yan jamais est ce que e ka peuple pɛrɛlen don ka iraniens plus de 60 ans d'embargo par les états unis plus de 60 ans d'embargo u kura n'u yɛrɛ ye c'est à dire u kura n'u yɛrɛ ye u b'u u ka u k'u débrouiller n'u yɛrɛ ye u mago tɛ luxe la

tu es très mal tombé donc ne b'a ɲini i fɛ élection kɛ i ka taa n'i tɛ se k'a kɛ i k'a to CEDEAO ka n'a organiser u k'a kɛ i k'i yɛrɛ ɲini n balima aw bɛ kɛ ne seere nin kuma in na parce que maliyɛn filɛ nin n'i y'a f'u ye ko bo bɛ nkunankolo la kɛ u b'a fɔ ko ayi k'a ma s'a kɔnɔ n'i y'a ci dɔrɔn i b'a den sɔrɔ yen donc ne b'a dɔn fo ka diɲɛ wuli Asimi i ka eh, fɛn mɔgɔw minnu b'i bolo cnt kɔnɔ fɛnkɛbali sokɛbali baara baarakɛbali nantankolo minnu b'i bolo cnt kɔnɔ miliyɔn tala kɛ fo ka diɲɛ wuli olu tɛ nin f'i ye fo ka diɲɛ wuli olu tɛ nin f'i ye i kɛlen bɛ ka minnu ta k'u bila bila pɔsiw la fo ka diɲɛ wuli tɛ nin f'i ye parce que n'u ye nin f'i ye n'e taara dɔrɔn olu ka wari sɔrɔ da o y'o bannen ye o y'o bannen donc i janto i yɛrɛ la ni mɔgɔ ɲi ma tiɲɛ f'i ye i b'i jugu sara olu k'a f'i ye o de da ka di la ɛɛ Ras a ma tɔ to kuma la Ras Bath a ma tɔ to kuma la grand dossier a ma tɔ to kuma la a y'a bɛɛ ɲɛfɔ ɛɛ ala hmm.

tigiri m'a fɔ k'ale ka dossier classéra wa ko jugement kɛra ko k'ale ka dossier classé wa aw mana aw m'a fɔ ko dossier ma classé an ma tigiri minɛ k'a don wo la aw tuma o bɛ cogo min na ala k'an bɔ a bɔda ɲuman fɛ ala k'an b'a bɔda ɲuman fɛ dɔ bɛ fɔ aw kɔ o fana b'a fɔ ko nin dossier in k'a ma classé diɲɛ kɔnɔ ko k'a lawuli o se bɛ ala ye walayi bilahi o se bɛ ala ye donc ne tɛ n da don a ka amnistie ko kuma la maa ɲi ka jɛ don min na walayi b'an gasaki aw ta de y'o ye fɛn o fɛn ka d'a ye a y'a bɛɛ kɛ a b'a mɔmuso ka ganforo la nkalon tɛ kuma ɲɛ dɛ walayi bilahi nkalon tɛ kuma ɲɛ a b'a mɔmuso ka ganforo la a y'a bɛɛ kara k'a da yan'a sara kuma cɛ ahan a ka amnistie ɲagami ɲagaminen ee ala ee

ne kɔni ma ɲininka dɛ parce que ne ye malien ye ne ma ɲininka awɔ ne ma ɲininka n'a sɔrɔ ne yafara ma o mɔgɔ minnu ye amnistie voté depitew tɛ o n ko peuple ka voix bɛ depitew de bolo depitew olu bɛ olu depitew de bɛ élu localitew la localitew la bon i ɲɛ b'a la dɛ a binna a ka janfan dɔ kɔlɔn fɛnɛ kɔnɔ yan nɔ tuguni a binna a ka janfan dɔ kɔlɔn kɔnɔ yan n'a sɔrɔla a tun ye depite depite minnu n'a y'olu bila retraite la diyagoya la o kɛlen ko k'u u ka magariko wariniw ta k'a kɛ ka campagne kɛ a bɛɛ ma namara ma k'a bɛɛ la o namara ma k'a bɛɛ la dɔw taara tiɲɛ yɛrɛ yɛrɛ la bon n'a sɔrɔla depitew kun ye aw ka aw ka nin loi in voté kɛ o tun bɛ fanga dɔ di a ma walayi bilayi o tun bɛ fanga dɔ di a ma parce que les députés nous représentent y'a ye les députés représentent le peuple mais aw ka nin CNT ɲamaɲamaw ramasselen sira sirabada la ka n'olu to CNT ko CNT kɔnɔ conseillers conseillers bɛ se ka amnistie di aw ma valeur jumɛn ka k'o amnistie la.

Ah, ko e ka eh, ko défilé k'o ma bɔ eh, Mali télévision na hmm. aya e tun kan ka Asimi ɲininka o la n'o tɛ télévision b'a ka bolo kan koyi o y'a ta ye koyi parce que ni eh, eh, eh, eh, eh, a bɛ ka kuma min fɔ diɲɛ mɔgɔ ye minɛn t'a bolo a donna ta a bɔra ta n'a ka eh, eh, eh, eh, défilé bɔra diɲɛ n'a dɔn k'a fɔ ko minɛnko t'a la dɛ kelen awɔ ni defile bɔra k'a parilenba jira IBK ka minɛn sannenw na diɲɛ n'a dɔn k'a fɔ ko minɛnko t'aw la ko ka taa kɛlɛ kɛ diɲɛ b'o dɔn donc a bɔli vous n'avez pas intérêt awɔ defile in bɔli ORTM na vous n'avez pas intérêt sinon ORTM ye aw ta ye awɔ ORTM ye aw ta ye mais a bɔli kɔni vous n'avez pas intérêt donc o mana bɔ yen nɔ sisan ɛɛ eh, a bɔli fɛnɛ yɔrɔ dɔ la maloya ko de don koyi Kaou Djim defile in bɔli saya de don walahi n ka video tɛmɛnen funteni min kun bɛ n na n'o ye hali kununko mɔgɔw ka malo tonnen ɲɔgɔn kan malo malo malo jɔgɔ n'a fɔra malo jɔgɔ kɛ o ye malo malo i kɛlen ka malo siyɛn ka taa bin bɔ ka diɲɛ e minnu b'a la aw ma deli ka malo sɛnɛ fɔlɔ ne tun bɛ malo sɛnɛ ne b'a dɔn min bɛ malo sɛnɛ na moi j'avais eh, deux hectares eh, farakɔ zone na deux hectares tun bɛ ne bolo yen nɔ hali sini moto ne bɔ ka bin ka ka tuyau échappement nɔrɔ n sen na fo fo n bɛ n sen jira n ka mɛn a joli fɔn bɛ ne sen na hali sini a kɛlen bɛ taa ɲɛ a ka ca san mugan ne b'a dɔn malo malo sɛnɛ min b'a la a bɛ ne ni ala cɛ olu kɛlen ka tila o la k'o bɛɛ kɛ ɲɔgɔn kan u bɛna gosi ka don bɔrɛw kɔnɔ sisan ka ji sɔngɔ ni fɛn bɛɛ b'a la o bɛna gosi ka don bɔrɛw kɔnɔ sisan u taara tasuma don a la u taara tasuma don a la juruw talen o si tɛna office du Niger fɛnɛ bali ka taa k'a bɛ taa ji sɔngɔ kani u la ɛɛ nin yɔrɔ in na an pe n bi kangari da ye walahi mɔgɔ hali n'i ye juru ta banki bolo n m'a fɔ mali banki de ameriki yan nɔ n'i ye juru ta banki bolo ka bizinɛsi dayɛlɛ n'a bizinɛsi tiɲɛn'i bolo banki t'i poursuivre a ka wari nɔfɛ n'o ye ankɛti kɛ k'a ye k'a fɔ bizinɛsi de tiɲɛna e bolo walayi u t'i poursuivre mais comment se fait-il que u delila k'a fɔ terrorisiw bɛ taa ka taa mɔgɔw ka ɲɔ jeni mɔgɔw ka malow jeni aw bɛ tila k'a fɔ k'olu ka jisɔngɔ di mais ça veut dire quoi ça ça veut dire quoi ça ji in kɔni t'aw ta ye ji ye ala ta ye mais k'a sama ka na ni kasara y'u sɔrɔ u ka eh, eh, eh, san baara effort physique o pɛridila u ka angɛrɛw o pɛridila donc aw ɲɛ t'o si la ko ji sɔngɔ ne b'a ɲini fɛ mɔgɔ minnu ka malow jenina a ye jɛn u ka ji sɔngɔ kɔ o minɛni tɛ foyi ɲɛ a ye o ye tasuma de ye ka don a ka wari la mɔgɔ tɔɲɔni donc minnu ka malow jenina a kan'u a kan'u ka jisɔngɔ minɛ donc n'o o bɛɛ bɛ senna o kawjim ɛ hali sini dɔw asizelen don u ka dugu kɔnɔ u tɛ se ka bɔ ka taa kɛnɛma hali ka taa dɔgɔ jɔ ko parce que k'u u ko ko terrorisiw ma k'u t'u ka ɛ ɛ sariya labato han donc o bɛɛ o fɛn o fɛn bɛ senna sisan o si ma e préoccupé o si ma e préoccupé est ce que u b'olu bɔ mali tele la balaw min b'a ka jigin mɔgɔw kan kɔrɔn fɛ ka na santiri la est ce que u b'o bɔ mali olu bɛ bɔ mali tele la hɔn e ka defile ko de jɔrɔ b'e la ko ko mali defile ko fɛti nasiyɔnali n ko mɔgɔ bɛ fɛti kɛ de n'i kɔnɔ falen de mɔgɔ bɛ fɛti kɛ de n'i ka hakɛw dafalen don mɔgɔ bɛ fɛti kɛ de n'i ka laɲiniw sabatilen don mɔgɔ bɛ fɛti kɛ de n'i bɛ lafiya la diɲɛ fanga o fanga tɛmɛna mali kɔnɔ a bɛɛ wusara aw ka nin fanga in ye a fanga bɛɛ hinɛna maliyɛn na ka tɛmɛ aw kan comment se fait-il que mali bɛ état min na bi aw bɛ taa fɛti kɛ e bɛ sɔrɔ ka t'i i sigi ko i ma foyi y'a la fɔlɔ kawjim walahi e ta bɛ juguya bɛɛ ta ye ni asimi m'e don kaso la e ka fɛnɛ ma tu ɲuman di a bɛ ne ni ala cɛ parce que e ye traître yɛrɛ yɛrɛ yɛrɛ de traître aw m'a to IBK la aw t'a to diɲɛ maa si la aw asimi méfie-toi de kawjim

ka maliyɛnw to dusukasi la a bɛ ne ni ala cɛ ka maliyɛnw to dusukasi la e e n'i y'a ye dɔw b'aw fɛ bi dɔw t'aw fɛ bi aw t'a dɔn k'o bɔra aw yɛrɛ la n'o tɛ kudeta kɛ don n k'an bɛɛ da de bɛnna kelen kan ko ka transition di sɔrɔdasiw ma bɛɛ ne yɛrɛ video kɛ n ko hali n'a ko san duuru n ko k'a di a ma n ko ni sɛki umaru keyita fanfɛla tɛ n ko hali n'a ko san duuru n ko ka transition di a ma jaa jaa i ko maa tɛ malo i lakalibaa de bɛ malo n'i y'a ye anw b'a fɔ bi ko fɛn kana fara transition kan ɛ eh, o ma bɔ aw yɛrɛ de la o bɔra aw de la o n'a sɔrɔ an kɛlen bɛ k'an jigi sigi yɔrɔ ye a la k'a fɔ o ma si a bɛna an libérer hali dɔɔni donc o tun bɛ se k'an jigi sigi dɔɔni mais foyi an fana tɛ fɛ k'an ka diɲɛlatigɛ tɔnin kɛ tan an tɛ fɛ k'an ka diɲɛlatigɛ tɔnin kɛ tan an bɛ fɛ ka lafiya de walayi an bɛ fɛ ka lafiya ouais an bɛ fɛ ka lafiya donc k'a fɔ ko a bɛ dɔw kɛ jugu ye ka dɔw kɛ ɲin ye a tɛ se k'an bɔ malidenya kɔnɔna ayi an bɛɛ ye maliyɛn ye a tɛ se ka bɔ an b'o la a tɛ se k'an bɔ maliyɛnya la a bɛ se ka mɔgɔw ko a jugu ye mɛ a bɛna a faamu kuma wɛrɛ bi tɛ maliyɛnw bɛ porobilɛmu na o ti kaw jimi jɔrɔ ko ko defile ma bɔ ko defile ma bɔ ortm na ii hɔn defile ma bɔ ortm na mɔgɔ bɛ faga ka tiɲɛ don o don a tɛ kuma o la a kɛn bɛ ka a da de k'a sɔrɔ ka i bɛ ka to fanga la hɔn jamana minɛnen don tɛrorisiw ye yan atake u y'a don tan u y'a bɔ tan ee an y'a fɔ maliyɛnw ye dɛ n ko walahi n ko aw ta tɛ aw ta tɛ jamana ko ye a ta ye a ta ye pilasi ko ye a kɛra cogo di bi si tɛ kuma la fɔba ye hɛn kaw jimu a to an ka dɔ mɛn walahi bilahi a t'an ka dɔ mɛn an mago tɛ fɛti la bi an mago tɛ fɛti la sini min bi ka anw anw preokipe min jɔrɔ bɛ anw na bi o ye degun bi ɲɔnɔ n'a lamini ka ka na segu fanfɛla la degun bi kɔrɔnfɛ mɔgɔw kan o de jɔrɔ bɛ anw na bi n'o tɛ aw ka fɛti in kɔni tɛ aw ka wari ɲini fɛti in kɔni tɛ a ka wari ɲini fɛti yan nous on s'en fout walayi walayi n balimaw bi ta in ti janya n bi baarakɛyɔrɔ la mɔgɔ mɔgɔ bɛ lin na n b'a bɛɛ lajɛlen fo n b'a bɛɛ lajɛlen fo sinɔn kɔni arasibati kɔni tilala kuma la dɛ jeudi mardi grand dossier arasibati tilala kuma la dɛ a tilala kuma la dɛ nin de kɔsɔn o t'a fɛ tiɲɛ fɔla ɛ tiɲɛ fɔla ma man di dɛ nin de kɔsɔn o tɛ arasibati fɛ mɛ arasibati bolo da dusu kan nka ne kɔni b'a dɔn kɔni fali su mago tɛ muru la dɛ ka fara arasibati ni abudul niang kɔni kaso kɔni a jɔrɔ t'olu la bilen sinɔn a bɛ kuma cogo min a tɛ se ka kuma ten wala cɛya kuma man ca dɛ alahi cɛya kuma man ca cɛya kuma man ca a y'a bɛɛ ɲɛfɔ an ye k'a ban sɔɔni an yɛrɛ bɛɛ bɛna an ka an ka lisansi sɔrɔ droit la grâce à Razbat tellement k'a b'a ɲɛfɔ an ye tellement k'a b'a ɲɛfɔ an ye a dogolen n'a kɛnɛkanda a b'a bɛɛ ɲɛfɔ hum ee hum Razbat ka émission diɲɛ maa ma n'i tɛ diɲɛ kalama i tɛ se ka mɛn a kɔnɔ dɛ i bɛ taa voilà mais n'i bɛ diɲɛ kalama i bɛ fɛ ka a dɔn diɲɛ bɛ ka fonctionner cogo min Razbat ka grand dossier a man ka f'i kɔ walayi. a man ka f'i kɔ donc balimaw n b'a bila yan nɔ n bɛ baarakɛyɔrɔ la an tɛna mɛn kuma la fɔlɔ kuma la bi ah, donc Choguel bɛ yen nɔ ni maa min bɛ fɛ ka taa ka rencontre la foli belebele b'a ye ani baraji